i ni cɛ n ko den kana tugu mami kɔ ni mami nana i b'a fɔ a ye ko ne ami ko ko mami b'a la n'ale tɛ baara kɛ a tun bɛ baara kɛ yan wa n y'a fɔ a ɲɛna yala yala fu n t'a ɲa i tulo b'a la wa fanta ne ko ami mun ye kuma tiɲɛ ja e ye an ni suwa ni fa tɛ juru sara o ye kelen ne k'i ma dɔrɔn ko a tun taara mami bila a ba fɛ yen nɔ e o bɛ sera di ma a taa kun ye o yɛrɛ tɛ se ka fɔ nɔgɔya yɛrɛ n'o ma kɛ ni fanga ye kuma bɛɛ e de gɔnfilelen don i tɛ sabali don awɔ n'o de jiginna i tɛ sa n bɛ n gɔnfile hali sini a bɛɛ ye denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn kan so in kɔnɔ yan nɔ u bɛ tulonkɛ kɛ e se t'o la ne se t'o la i y'a mɛn wa i ka dɔ bɔ an ka fagajalaba ninnu na ten ubɛ e bolo ko fanga in de bɛ se ka ko dilan yan ni n se t'a la ubɛ ni n se t'a ni n se b'a la kɛ an bɛ n'a ye walahi fanta ni mami nana bi a ma se e yɛrɛ k'a wele yɛrɛ n bɛ n bɛ nin ci de han bilahi n'a ye a to ye hali n'a ye a ye a ye a tɔgɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ da la bilahi a bɛ bɔ. Walahi, Ami n'a t'i kɔnɔ masa ramani k'a jigin i kɔnɔ ne ye kɛlɛ n y'a da i bɛ ne tɔgɔ kɔrɔ dɔn wa ne tɔgɔ kɔrɔ de tun ye ko kɛlɛ

Hali se tɛ k'o ko bila ko ni sɔrɔ i nana i ma sɔn ka dumuni na wa i n'an dumuni kɛ an bɛ tele bila ye ɲɔgɔn fɛ i nana dɔrɔn i donna ka t'i da i bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ninnu kan ko ka di ka ko nɛgɛ bɔlen ma fɔ dɛ e bɛ k'i dusu bɔ cogo min na ni ne ye n dusu bɔ ten est ce que a bɛ ɲɛ. mun na tun ne y'a kɛ cogoya min na o de ka ɲi e ni ne fila bɛɛ lajɛlen ma. waati bɛɛ ko kelen i bɛ sigi o de kan ni ne tun ye n t'e fɛ ne tun tɛ si hali so kɔnɔna in na n tun bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de diɲɛ don o don karisa nin dabila karisa nin dabila a bɛ mɔgɔ nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na furuɲɔgɔnya la e b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin de e bolo ye e kelen ni musoya kuma bɛ kuma la n t'a fɛ k'a f'i ye koyi n'i dun ye n dusu labɔ n b'a f'i ɲɛna ni ne bɛ kuma i fɛ dɔrɔn i b'i pɛrɛn-pɛrɛn muso min yɛrɛ b'i k'i kunkolo b'i kan da la i kan ka pɛrɛn cɛ kunna wa wa e bolo k'i pɛrɛn cɛ kunna o de y'i ka o de y'i ka musokisɛya ye i jo de y'a la o n ye n ban i ka dumuni na i jo de y'a la ni n tun y'i gɛn k'i ka minɛnw cɛ ka taa an tun tɛ sigi ni kuma in kunna. hakɛ to dɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye ne jo fosi de t'a la n tɛna segin an ɲɔgɔn na fosi kan. diɲɛ don o don i b'a fɔ muso ka ko min dabila a bɛ segin o de kan i b'a fɔ ale de ye ne furu komi ne de kelen don k'a diya i la n t'i bugɔ n t'i nɛni o de jalen b'i la siɲɛ wɛrɛ wa n'i y'a kɛ b'i ka minɛn de cɛ ka taa n ka mɔgɔ denya ne t'o la o

an bɛ pari de la i muso ami yɛrɛ de an ka pariba ye an bɛ pari la nin y'a san saba ye de ni pari tuuru cɛni sera ne ma ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ ami tɛ ka kan jɛlen fosi fɔ ne ɲɛna ne tɛ ka n ka pari wari yɛrɛ sɔrɔ n nana kankari de da i ye kuma ami fɛ yann'a ka se yɔrɔ wɛrɛ la e yɛrɛ k'a lajɛ an b'an ka maɲumatɔ wariw de fara ɲɔgɔn kan kalo kalo waa kelen wa ne ma ami ka pari wari sɔrɔ walayi kɛ sunɔ da b'i ye sunɔgɔ t'i ye dakura ne bɛ n ka maɲumatɔ wariw fara ɲɔgɔn kan kalo kalo ka waa kelen di ami ma o pari turu cɛni bɛ se ne ma ne diɲɛ yɛrɛ tɛ da ami ka kuma tɛ ko n ka pari wari n fa kuma a fɛ dɛ n'i bɛ se ka min fɔ kankari da a ye n'a t'a fɛ pari wari ko kuma in ka se yɔrɔ wɛrɛ la kuma a fɛ dɛ ayiwa. n y'a mɛn ni ala sɔnna a ma n bɛna kuma a fɛ. o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye.

Sunkalo bɛ ka surunya ne b'a fɛ k'i ye an ye ga kɛ ɲɔgɔn fɛ salon cogoya min na ɲinan ta bɛ cogo di

I n'a fɔra an bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ an tɛ an tɛ luwanse la foyi foyi fo balimaya balimaw k'olu ka tila ka ga tila u ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo kɔnɔna na o baraji b'an bɛɛ de kan dɛ e de bɛ baraji sɛbɛn a o ye baraji e de ta ye ee

i b'a ye sa ye sadi k'i ka defi ne kunna kuwa ka jamajama i bɛ kuma lankolon fɔ f'i ka dun ka fɔ ne bɛ k'i kasi sigi fɛn dɔ de kama i ka kuma fama walima i jigi dalen don fɛn min kan ne b'a dɔn nka bi taa kɔfɛ ni ne kumana i fɛ n'i ye ne dɔgɔya walima kuma ko dɔ fɔ ne ɲɛna

Eh, jeliba hmm. ni tun ko k'i mago bɛ n na ne yɛrɛ hakili la e bɛn'a to ni juma jiginna eh, n ko n bɛ n teliya ka na sanni juma jigin ɛri cɛ n yɛrɛ bɛ bɔ e fɛ yen dɔrɔn n bɛ taa juma de la Ah, okay. Ala ka juma hɛrɛ caya ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an dɛmɛ k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'an haminakow bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ sago k'i ye ala kana maa si minɛ jugu ye ala ka kɛnɛyaw di minnu ko k'u ta yan jugula mɔgɔw la yarabi ala k'u ɲagasi k'u ta di ala kana kɛ maa jugu ye ala ka an k'an yɛrɛ sago

E bɛ nin dɔn wa. Ayiwa Madu Danbele. Naamu. Buna hadamaden i bɛ ko o ko la i lakɔlɔsilen don. Nin ye muso furulen de wa e yɛrɛ b'a dɔn fana a furulen don nka i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ. i tɛ se k'i dala sɔsɔ o f'i k'a dɔn k'a fɔ ko dugu in kɔnɔ yan nɔ ko foyi tɛ dogo n'i ye ko o ko kɛ a bɛ dɔn danbele mɔgɔ i ja gɛlɛyara cogo o cogo i man k'i ja gɛlɛya walimuso la kɔlɔlɔ bɛ se ka wuli nin kɔfɛ kɔlɔlɔ min ka bon ni e ni ne fila bɛɛ lajɛlen ye wa kɔlɔlɔ min yɛrɛ ni danyɔrɔ t'a la don min ne ye kuma in mɛn n kalila ala ni kira la ne tun bɛna dugukolo sen ka don a jukɔrɔ maloya bolo ale yɛrɛ t'a kalama i b'a fɔ e yɛrɛ e yɛrɛ tun t'a kalama cogo min nka ni aw fila bɛɛ nana bɔ nin kalama aw yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sisan e tɛ se k'a fɔ ko e e e tɛ ami k'i t'a cɛ dɔn e tɛ se k'a fɔ k'i t'a cɛ daminɛ i bɛ min taga walimusow sɛgɛrɛ maa dɔ b'a ɲɛsin i ta ma dɛ N'i ye walimuso jɛnɛya n kalila Ala la dɔ bɛn'i ta jɛnɛya ɲɛnamaya de don ko o ko n'i y'a kɛ a bɛ sara taga na t'a la walimuso ye faden to de ye Jeliba n y'i ka kuma faamu ne yɛrɛ tɛ ne bɛ k'a fɔ i yɛrɛ de kama hali n'i y'a ye e muso Sitan bana ka na e n'a ka kɛlɛ yɛrɛ n'i y'a ju ta k'a lajɛ i ju t'a la foyi tɛ ni nin tɛ jeliba ko y'a faamuya sa ayiwa baasi t'a la n y'a faamu n'i yɛrɛ y'a faamuya o diyara n ye nka n b'a ɲini i fɛ nin ko in ka dan yan k'a sɔrɔ jama ma bɔ a kalama ko tɛ dogo dɛ i y'a mɛn

Alo. Naam. Alo. Naam. Ee, ne bɛna i ɲininka o. Mun de tɛmɛna e ni jeliba muso cɛ? Jeliba muso wa? Foyi ma tɛmɛ ne ni jeliba muso cɛ. Foyi ma tɛmɛ aw cɛ cogo di? A y'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna koyi. Mais n b'a fɛ k'a ta i yɛrɛ de da kɔnɔ. ɔ tolo kɔmi a y'a ɲɛfɔ e ɲɛna i t'i dantigɛ parce que ne t'a dɔn fɛn min tɛmɛna ne ni jeliba ni jeliba muso ni ɲɔgɔn cɛ ami mun kɛlen de la e t'i ka ko kɛtaw dɔn yan est ce que nin yɛrɛ kan ka tɛmɛ e ni jeliba muso cɛ wa Min bɛ ne ni jeliba cɛ e t'a dɔn mais mun de kɛra de k'i ye a ka tɔn wari de minɛ a b'i wele i tɛ kuma a fɛ a b'i ɲini a t'i ye ɲɛ la e bɛ se k'o kɛ mun na wa e ma se k'o kɛ mɔgɔ si la fo jeliba muso tolo n'e ye nin kuma fɔ ne ɲɛna a bɛ digi ne na kojugu tiɲɛ don ne de ye pariba ye nka mɔgɔw de fana bɛ wari fara ɲɔgɔn k'a di ne ma ne ko a ma a k'a kɔnɔ bɛɛ ka wari ma sara fɔlɔ ɔ mɛ ne de bɛna n yɛrɛ kɛ wari ye ka d'a ma wa i fana sa i bɛn'i yɛrɛ kɛ wari ye o i tɛn'i yɛrɛ kɛ wari ye o i jija i ka muso ka wari d'a ma o de ka gɛlɛn n ma i y'a mɛn wa ɔ komi e bɛ s'o la e t'a sara siɲɛ kelen Tɔgɔ ɲini ko de tantɔ ne y'a f'e ɲɛna ko ne tɛ e ka wari sara de yan han e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la mɔgɔw ka ca pari la bɛɛ ma ka wari sara o tuma ne bɛna n yɛrɛ kɛ wari ye k'a di e ma e bɛ yala yala ka t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne cɛ dɔrɔn tɛ o i y'a fɔ mɔgɔ min ye a bɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn bɔ wala dumuni tɛ yɛrɛ tɔɔrɔ nin wariko nin na mɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni nin pari nin banna walahi e kan'i jɔ ne ma k'e bɛ don an ka pari wɛrɛ la bilayi da wɛrɛ b'a lakale mɛ e mun bɛn'a to t'o lakale i ye ne tɔɔrɔ mun de bɛ yen ami o ye diyagoya de ye ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ne bɛ e de dɔn

Cɛ i sigilen don mun la ɛɛ eh, bref n fa ɛɛ eh, an k'o bɛɛ to yen komi ne y'a ye tile fila nin na n ka jateminɛw kɔnɔna na ani i yɛrɛ kuma cogo la i ka kuma bɛɛ tun bɛ ka boli so in banko ni wari min dira ko ka so baara i tun b'a fɔ k'i mago bɛ wari de la baasi tɛ ɛɛ nin ye deux miliyɔn ye i b'o minɛ kɔfɛ n bɛ un miliyɔn fara a kan lamini

Ne ye miliyɔn fila in sɔrɔ cogo min na ne de b'a dɔn wa n'i n'o k'i ka deux miliyɔn minɛ n'i ko i t'a minɛ ko fɔ ne k'a dafa trois miliyɔn de la tiɲɛ yɛrɛ la i bolo bɛ sɔn k'a bɛɛ lajɛlen jeni walima e mago bɛ mun wɛrɛ de la e mago tɛ fosi la wari dɔrɔn deux miliyɔn e t'a minɛ bɔn bi taa kɔfɛ kana na wariko kuma fana fɔ n ye i n ka kuma faamu wa lamini ni 3 miliyɔn dafara waati min na ne bɛ n bolo don a kɔrɔ a tant que 3 miliyɔn ma dafa walahi n tɛ n bolo don a kɔrɔ n fa n fa e b'a dɔn kow de ka ca ne da la tile filanin na sinɔn trois miliyɔn jɔlen wa a dalen ha ne nana ka na deux miliyɔn d'i ma n'i k'u minɛ i banna fana ko e t'o fɛ tant que n'a ma kɛ trois miliyɔn ye ne ye wari sɔrɔ cogo min na ne de b'a dɔn komi e de ye mamala ye ah ne de ye mamala ye e de ye mohamɛd jabi ye wayi wari b'e de kun wayi e b'i sagoya la wayi ka di e b'o de kɛ wayi